Hey! Dia dhaoibh a dhaoine uaisle! Deas sibh a fheiceáil arís, mar is eol daoibh, Donnchadh is ainm dom agus inniu tá mé chun dul ag taisteal. Mar is eol daoibh, táimid anseo fanaithe sa bhaile de bharr an phaindéim coróna ach ní chiallaíonn sé sin nach féidir linn taisteal inár n-intinn. So inniu, táimid chun tosú ar Eala Órga agus scéalta eile ón Ind. Nílim chun gach ceann a léamh, táim chun cúpla ceann a léamh agus beimid in ann dul ag taisteal trínár leabhar. Tagaigí liom agus tosóimid! An Eala Órga agus scéalta eile ón Ind, athinste ag Gabriel Rosenstock, Brian Fitzgerald a mhaisigh, agus ba é an Gúm a d'fhoilsigh. So, leabhar de ghearrscéalta atá ann, so táimid chun cúpla scéal a léamh inniu agus leanfaimid ar aghaidh ar laethanta eile. So. Barúnda an dá chloigeann, ó féach, sin éan speisialta, agus tá cloigeann amháin agus cloigeann eile air. Eh. Bhí éan ann uair amháin. Barúnda an t-ainm a bhí air. Anois, ní fhéadfá a rá gur ghnáthéan a bhí ann in aon chor. Bhuel, ba é ar go leor slite, ach éist leis seo. Bhí dhá mhuineál air. Ó, bhí.

Bhain sé an-phléisiúr ar fad as agus rith braonta de shú buí milis an mhangó síos a mhuineál. Bhí an cloigeann eile ag breathnú air. Féach agus é ag ithe an mhangó ansin. Ó, bíonn mangónna go deas, nach mbíonn? Oi, nach bhfuil tú chun píosa de a fhágáil agamsa in aon chor? ar seisean. Níl, arsa an chéad chloigeann agus thosaigh sé ag gáire. Ní ag gáire a bhí an cloigeann eile. Nach bhfuil a fhios agatsa go maith, arsa an chéad chloigeann, nach bhfuil againne ach an t-aon bholg amháin. Is cuma sa diabhal cé againn a íosfaidh an mangó. Sa bholg céanna a rachaidh sé, nach ea? Sea, sea, cad eile? Mise a chonaic an mangó ar dtús agus is mise a íosfaidh. Huh! arsa an dara cloigeann. Ní mó ná sásta a bhí sé leis an socrú sin. Déanta na fírinne, bhí sé thar a bheith míshásta. Huh! ar seisean arís. D'fhan sé ina thost ansin, ach bhí sé ag faire ar a sheans i gcónaí chun díoltas a bhaint amach. An lá dár gcionn, cad a chonaic an dara cloigeann ach crann ar a raibh caora nimhe ag fás. Seo mo sheans anois, ar seisean leis féin. Hé, arsa an chéad chloigeann, an as do mheabhair atá tú? Is caora nimhe iad sin, ná téigh in aice leo. Tá a fhios agamsa go maith cad iad, arsa an dara cloigeann. Ná hith iad! Caillfear sinn araon, a phleidhce! Mise a tháinig ar na caora sin agus is mise a íosfaidh, arsa an dara cloigeann. Lean sé air ag ithe na gcaor. Ní fada go raibh tinneas boilg orthu beirt agus an tráthnóna sin bhí Borunda Bok sínte marbh. Hmm. Cnó cócó a thit. Bhí giorria ann uair amháin agus Giorria an t-ainm a bhí air. Níor thug aon duine riamh ainm ar bith eile air, ainm ar nós Govinda nó Gandhi, Gautam nó Geet. Giorria a bhí air. Caithfidh mé a bheith sásta leis an ainm sin, is dócha, ar seisean. Ach ní róshásta a bhí sé lena ainm ná leis an saol. Tá mí-ádh éigin orm, a deireadh sé. Pé acu a bhí nó nach raibh, cheap sé i gcónaí go mbeadh an mí-ádh air. Ní raibh sé in ann codladh istoíche. Bhíodh leathshúil ar oscailt aige an t-am ar fad. ar eagla na heagla go mbainfeadh tubaist éigin dó. Nuair nach ndéanann duine ach codladh éatrom deirtear nach raibh ach codladh an ghiorria aige. Sea, ár gcara giorria is cúis leis an nath sin. Titfidh an spéir orm nó rud éigin mar sin, ar seisean, nó b'fhéidir go scoiltfidh an talamh fúm. Leis sin chuala sé torann uafásach. A Mhaighdean Bheannaithe, crith talún, cuirfidh mé geall air! arsa giorria. Bhuel, thosaigh sé ag pocléimneach thall is abhus agus cheapfadh aon duine gur i lár an Mhárta a bhí sé. Bíonn giorriacha níos aite i mí an Mhárta ná mar a bhíonn de ghnáth. Nach raibh a fhios sin agat? Éiríonn siad an-ait, cuir ceist ar dhuine ar bith. Cá rabhamar? Á, sea, bhí giorria ag pocléimneach thall is abhus agus ag léim as a chraiceann. Ar deireadh stop sé agus ar seisean leis féin, Crith talún? Bhí crith ina ghlór. Cad is ceart dom a dhéanamh? Ní ritheadh aon ní leis. Ansin ar seisean, Rith? Sea, sin an rud a rinne giorria. Thosaigh sé ag rith. Chonaic na giorriacha eile go léir é. Hé! arsa giorria acu. Cad atá ortsa? Teithigí! arsa giorria. Crith talún! Thosaigh na giorriacha eile go léir ag rith chomh maith. Driofúr leis, aintín, col ceathrar, col cúigear, col seisear, col seachtar, col ochtar, col naonar agus mar sin de. A leithéid de thorann, cheapfá go raibh crith talún ann. Agus an chéad rud eile, thosaigh ainmhithe eile na foraoise ag rith. Lean siad na giorriacha go léir. Bí ag caint ar rírá! Bí ag caint ar ruaille buaille! Bí ag caint ar hurlamaboc! Dhera, ná bí ag caint! Bhí sé ina scéal chailleach an uafáis ar fud na foraoise. Crith talún! As an tslí! arsa na giorriacha agus na hainmhithe go léir nuair a chonaic siad buabhaill uisce os a gcomhair. As an tslí! Níor bhog buabhall. Stop na hainmhithe go tobann agus ga seá iontu. Cad atá oraibhse? arsa buabhall. Mhínigh giorria an scéal dó. Crith talún? Ní chreidim é. Cár tharla an crith talún seo? Teaspáin dom an áit, arsa Buabhall. Ach! arsa Giorria. Ach beach smeach! arsa Buabhall. Chuaigh siad go léir ar ais go dtí an áit sin ar mheas Giorria gur tharla an crith talún ann. Crith talún mo thóinín! arsa Buabhall. Sin é an torann uafásach a chuala tú. Féach! Cnó cócó a thit ar an gcarraig sin. Ní hé an talamh a scoilt ach an cnó cócó sin agus scoiltfidh mise thusa má scaipeann tú ráfla uafáis mar sin arís. Agus féach an buabhall, níl sé ag breathnú róshásta leis an ngiorria ansin, an bhfuil? Anois, léimid an scéal faoin eala órga. an eala órga, féach ansin, agus na daoine ag tabhairt aire di. Bhí eala ann uair amháin a raibh cleití órga uirthi. Ba bhreá leat féachaint uirthi le héirí nó le luí na gréine agus í ag snámh sa loch, Loch an Óir. Bhí sí go hálainn ar fad. An té a chífeadh í agus a ceann á thumadh aici san uisce, cheapfadh sé cinnte gur ar neamh a bhí sé. Bhí baintreach bhocht agus beirt iníonacha léi ina gcónaí ar bhruach Loch an Óir. Ní raibh de shaibhreas an tsaoil acu ach radharc ar an Eala Órga sin maidin agus tráthnóna. Is minic a chuala an Eala iad agus iad ag caoineadh leis an ocras. Ghlac sí trua dóibh agus thug cuairt orthu. A eala ghlé, ars an bhaintreach, níl oiread is grabhróg amháin aráin naan ná ruainne chapatti againn le tabhairt duit. Tá a fhios agam nach bhfuil, ars an eala órga go cineálta léi. Is amhlaidh atá rud agamsa daoibhse. Agus thug sí ceann dá cuid cleití órga di. Chuaigh an bhaintreach síos ar a dhá glún agus ghabh buíochas leis an eala. as go brách léi ansin, í féin agus na hiníonacha, agus fuair siad praghas an-mhaith ar an gcleite órga, dóthain chun bia a chur ar an mbord ar feadh sé mhí. Tháinig an eala arís tar éis sé mhí agus thug ceann eile dá chuid cleití órga dóibh. Bhí siad ar mhuin na muice i gceart anois. Ach thug an Eala faoi deara nach ar riachtanas na beatha a bhí siad ag caitheamh an airgid a thuilleadh ach ar rudaí seafóideacha, ailleagáin agus mar sin de. Sea, bhí an bhaintreach ag éirí santach. Ar sise lá leis an dá iníon. Nuair a thiocfaidh an Eala sin arís, stoithfimid a chuid cleití go léir ó fhréamh. Beidh ár gcarn déanta againn ansin, a chailíní, Beidh sin. Baileoimid linn as an áit dheamanta seo agus tabharfaimid ár n-aghaidh ar chathair mhór Varanasi. Ó, nach uafásach an rud í an tsaint! Tháinig an Eala agus sula raibh am aici Dia sa Teach a rá rug an mháthair greim scrogaill uirthi fad is a bhí na cleití go léir á stoitheadh ag an mbeirt eile. Ó, nach í a bhí santach! Féach an greim maith aici ar ar an eala agus na cailíní féach ag baint na cleití go léir, féach na cleití go léir bainte ansin as a eitleog. Rith deoir leis an eala, ní toisc í a bheith i bpian, bhí, ach toisc croí na baintrí a bheith cruaite ag an tsaint agus na hiníonacha a bheith imithe chun an diabhail ar fad. Scaoil siad a ngreim ar deireadh. Bhí an eala órga ina seasamh ansin agus í chomh lom le croí do bhoise. 'Seo linn anois go tapa, arsa an bhaintreach. Bhailigh siad a chuid acu agus a gcuid áilleagán agus bhuail siad bóthar go Varanasi. Rith deoir leis an eala. Ní toisc í a bheith i bpian Bhí, ach toisc croí na baintrí a bheith cruaite ag an tsaint agus na hiníonacha a bheith imithe chun an diabhail ar fad, scaoil siad a ngreim ar deireadh. Bhí an eala órga ina seasamh ansin agus í chomh lom le croí do bhoise. 'Seo linn anois go tapa, arsa an bhaintreach. Bhailigh siad a raibh acu, agus a cuid ealagáin agus bhuail siad bóthar go Varanasi, mála lán de chleití órga ar dhroim na baintrí. Trí lá agus trí oíche a thóg sé orthu an ghealchathair a bhaint amach. Isteach leo go dtí duine de cheannaithe móra na cathrach, an tUasal Anand Javeri. Cad atá sa mhála agat arsa an tUasal Anand Javeri leis an mbaintreach. Cleití órga eala órga Loch an Óir, ar sise. Chuala mé trácht orthu, ceart go leor, arsa an ceannaí. Thabharfainn praghas maith duit ar a leithéid. D'oscail an bhaintreach an mála agus dhoirt a raibh ann ar an urlár. Ha jo! arsa an tUasal Anand Jhaveri. Ní raibh sna cleití ach seanchleití circe gan maith. B'éigean don bhaintreach agus dá beirt iníonacha dul ar an déirc agus is beo bocht a bhí siad ón lá sin amach. Ó, sea, nach uafásach an rud í an tsaint! Féach na cleití, níl dath órga orthu arís, nó? So, b'in deireadh leis an scéal sin. Fillfimid ar an leabhar seo arís agus léifimid scéal nó dhó am éigin eile. Go dtí sin, tugaigí aire daoibh féin, tamall acu seo, slán!